Ɛɛ n bɛna kabako dɔ d'i ma kulu walahu kan walahi nin ka teli kojugu o ye teliya dan ye n terikɛ n'i sɔmina i yɛrɛ la tuma o tuma ko i ka kow jɔlen don i garizigɛ sirilen don i man'i bolo don ko o ko la a si tɛ ka ɲɛ sɔrɔ kan'i sigi dɛ wuli k'a ɲɛɲini n bɛna kuluhuwalaw nasira dɔ d'i ma n'i y'a kɛ a kɛcogo la bulokazi siri jugu garizigɛ datugu ala b'i kisi ka bɔ a ma mɔgɔ o mɔgɔ y'a kɛ ala b'i garizigɛ dayɛlɛ k'i ka koɲɛw dayɛlɛ ka siri jugu tigɛ ka bɔ i kan kulu huwalaw de b'a kɛ ne y'a f'i ye kira ko kisi nɛmɛ b'a kan ayisa ma an ba ayisata a ko kana sɔn ka sunɔgɔ abada f'i ka kuranɛ jigin ayisa ko n bɛ kuranɛ jigin cogo di kira ko kuranɛ jiginni tɛ dɔwɛrɛ ye yanni i ka sunɔgɔ kulu huwalawu kalan siɲɛ saba a b'i n'a fɔ i ye kuranɛ daminɛ a bi ka t'a bila si la i b'a fɔ i ye kuranɛ bɛɛ jigin o la ne balimakɛ ni e yɛrɛ kamana ganna i ka garizigɛ ko la i kamana ganna bulokazi de b'i kan siri jugu bɛ i kan i ka koɲɛw jɔlen don baaraw ti ka taa ɲɛ i man'i bolo don ko o ko la a tɛ ka ɲɛ i bolo sigi ka kuluhuwalaw sɛbɛn siɲɛ saba walahi bilahi n bɛ ka nin min di garizigɛ ko la siritigɛ la nin ka teli kojugu o ye teliya dan ye n'i ye kulu walaw sɛbɛn walan kan siɲɛ saba i bɛ a kelen kelenna bɛɛ i bɛ sɔmadu kɔnɔ bonya ni k'i ka garizigɛ ko hami don a kɔnɔ i ka wariko hami i ka baarako hami i ka taamako hami i ka ntamanko hami o don a kɔnɔ ee ji kunnangolo ti kumu n'i ye ko o ko kɛlen ye walahi sababu de bɛ a la foyi ti gansan ye sankolo ma da ten dugukolo ma da ten janɛmɛ ma da ten alijinɛ ma da ten adamadenw ni jinɛw ma da ten o de la ala ko kuranɛ kɔnɔ k'an ka sababu ɲini n balimakɛ sababu ɲini i ka kow la ko foyi tɛ dugukolo kan sababu tɛ min na n'u y'i nɛgɛn ko sababu ye galon ye bilahi fili juguba don foyi tɛ yen sababu tɛ min na e ma ye ala ba yɛrɛ kumana kuranɛ kɔnɔ k'an ka tugu sababu nɔfɛ wa aa ne balimakɛ n lamɛn n bɛna sababu wulibali dɔ d'i ma kuluhuwalahu kan a lajara b'i k'a kɛ walahi i b'a jɔyɔrɔ ye n'i ye kuluhuwalahu bɛɛ sɛbɛ k'a sɔmadu kɔnɔ bonya k'a nasi bɔ siɲɛ saba dama don siɲɛ saba o man ca dɛ o tuma na n'i y'a siɲɛ saba nasi bɔ o y'a sɔrɔ sɔmadu minnu b'a kɔnɔ i ka garizigɛ ko hami donna o kɔnɔ i ka hami gɛlɛ donna o kɔnɔ i b'i jija yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko timitimini i bɛ timitimini bulu dɔ tigɛ ka na ni k'a da tile la n'a jala i bɛna o ni baraganti ɲagami ɲɔgɔn na n'i ka kuluhuwalahu siɲɛ saba nasi ta k'o dɔɔnin kɛ a la parifɛn min ka di i yɛrɛ nikun ye o parifɛn dɔ ɲini i k'o k'a la walahi n kalina ala bonya na cɛ o cɛ ye wusulan wusu muso o muso ye wusulan wusu sɔgɔma tile ti bin abada fɔ dɔ k'a f'i ma hɔn tile ti bin abada fɔ ala ka wari dɔ don e garizigɛ la aa i ka ɲinifɛn ye min ye walahi ala b'a d'i ma n balimakɛ a kɔrɔbɔ dɔrɔn mɔgɔw bɛ kile ka fayidaw bila mɔgɔw bɛ kile ka yirisun foto ta k'a bila ko nin bɛ nin kɛ nin bɛ nin kɛ nka nin ye wulibali de ye ha a bɛ fɔ minnu ma ko wulibali o dɔ don n'i y'a kɛ a bɛ kɛ walahi maa o maa ye nin wusulan baara nin cogo la k'i to o wusulan wusuli la n'a y'a sɔrɔ e ye taamaden de ye i ka taama bɛ diya i la n'a y'a sɔrɔ e bi damanda de la sanuko hami de bi e la k'e to nin na bilahi i bi sanu sɔrɔ tɔw b'a f'i ma k'i ye mun kɛ de n'a y'a sɔrɔ e ye feerekɛla de ye k'i to nin na i bɛ marise kɔtigɛbali de sɔrɔ o tuma garibukɛ ye nin di aw ma fufalaki fi sabilila ni maa min y'a kɛ a kana ɲinɛ dɛ n sama duwabu la duwawu min ka nɔgɔ i yɛrɛ ma o kɛ garibukɛ ye walahi ne ma to ɲini i fɛ n ma ji ɲini i fɛ mɛ ala si jan ni kɛnɛya o di nin tigi ma min kɛla sababu ye ka ne ka nin tɔɔrɔ wuli n'i ma kɛ fitiriwale ye n balimakɛ i man ka dɛsɛ o la dɛ o tumana i kɛ o kɛ ka konate ka ala tɔgɔ ta ka baara kɛ n'a ye i se ye duwawu min ye o don garibukɛ ye o don garibukɛ ye laɲini foyi tɛ anw na fo ka mɔgɔw dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya ni tɔɔrɔ ani kamanagan kɔnɔ o de la ne wulila ka n jɔ ka wulibali dɔ di aw ma kuranɛ kɔnɔ nafoloko sira kan maa o maa diɲɛ na e bɛ fɛ ka nafolo yɛrɛ de sɔrɔ ka nafolo caman sɔrɔ a telima karabali la teliya la k'a sɔrɔ i ma baara jugu kɛ i ma sitanɛ baara kɛ iza wakati nafolo baara don iza wakati ale ye nafolo surusi de ye ala ka kuranɛ kɔnɔ e bɛ fɛ ka nafolo yɛrɛ de sɔrɔ karabali yɛrɛ la fo mɔgɔw dabali ka ban karisa y'a ka nafolo sɔrɔ cogo di karisa y'a ka nafolo sɔrɔ cogo di a ka sababu bɔla mini walahi iza wakati nafolo baara don wa baara a ka nɔgɔn kojugu sabu a saraka ye sɛ jɛman den saba ye nka baara in yɛrɛ bi kɛ waa bi saba de nka i b'i ka wari tilancɛ de sara fɔlɔ waa tan ni duuru an'i ka sɛ sɔngɔ nɔgɔya kama an bi baara kɛ i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ iza wakati baara bɛ se ka kɛ ka i to i sigiyɔrɔ la i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ dugu o dugu i bɛ karice o karice bɛɛ bɛ se ka iza wakati nafolo baara kɛ wa n'i y'a baara kɛ siga foyi t'a la ala bi sɔn ala bi sɔn i b'a nafolo sɔrɔ baara jɛlen don kɔnsekansi t'a la tɔɔrɔ t'a kɔfɛ degun t'a kɔfɛ maa o maa y'a kɛ i b'a ye an tɛ fɛn gɛrɛ fɔ ka fara o kan nka n'i y'a kɛ walahi i bɛn'a ye tiɲɛ dan ye kelen ye n karamɔgɔ nin kɔrɔbɔ i k'a lajɛ e min ko nafoloko hami de bɛ e la n ye n sen don ka n bolo don n taala somaw fɛ yen n taala moriw fɛ yen u ye n ka wari minɛ ka n namara k'a dun na iza wakati baara kɛ walahi i b'a ye o tuma na maa o maa ka sababu bɛ an bolo n'an bɛ se k'o tigi dɛmɛ ka bɔ a ka gɛlɛya an'a ka tɔɔrɔ la yarabi ala k'o tigi ɲɛsin an ma

i ni garibukɛ yɛrɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma na ala k'an bɛn sababu ma maa o maa ka sababu b'an bolo ala k'o tigi ɲɛsin an ma an kanubagaw an'an lamɛnbagaw yarabi maa o maa bɛ an ka ala tɔgɔw ta ka baara kɛ n'a ye ala ka barika don a bɛɛ la ɔ yanni fayida in ka kuncɛ sa an b'a ɲini lamɛnbagaw fɛ bɛɛ lajɛlen k'i tigɛ jan an bɛ suratulu fatiya kalan ni ka kulu alaw kalan siɲɛ saba ka ko in datugu ni ala barikama tɔgɔ ye